ị ma na agwara m ụnụ na nke e mere ju emekwa ọzọ ebe anyị nọ taa bụ na igbo ukwu na nke ajị mmụọ na-agụ arọ mana ị nekwa anya ị fụ na ndị odogwu ndị nze na ndị ọzọ juru eju ebe a maka na ihe a bụ igbo na-eme ife abụrọ ife Enugu steeti na-eme ọ bụrọ nke ndị Anambra steeti na-eme ọ bụrọ nke ndị Abia steeti ihe a bụ ndị gboo ndị Igbo ịgụ arọ hmm? e wee sị ka anyị jụọ odogwu anyị nwere n'ala Igbo ahụjụ biko ị agwa anyị afa gị gwakwanụ anyị ife ị bịara ebe a ime taata ka obi dị gị ị ga-ekwusi okwu ike ka ndị eze ndị ị na-agwa na-anụ cheta na obi waizi onye ego ka unu na-efolo aka mgbe aka ji ofu okwu ndị ichie nke e mere ju emekwa ọzọ ntị ọ dịkwa ọ dị onye na-anụ onye bụ akụ e wetara n'igbo ukwu ukwu okwute agba nchara ọ ihe ndị ihe ihe ihe nna nna anyị ha dobere ka anyị na-eme taa bụ ọnwa tụrụ ụnyaa anyị wee na-agụ alọ n'ụbọchị taa ka anyị banye n'ọnwa anyị banyego na afọ ọfụọ maka na afọ ndị Igbo bụ 13 months ka ọ na-adị ọnwa ọnwa iri na ịtọ ka anyị bago nke izi n'ụbọchị taa so ị fụ na anyị na-ekwu ka anyị kwuo ka ọ ga-esi wee dị ka afọ a ga-esi wee dịrị anyị na mma ọ ya anyị na-ekwu naanị na obi ajị mmụọ na-agụ alọ n'ụmụ eri na ọ bụ na okwuchazie ka o si wee dị ọ nọfe ka ọ pụtara ị- nọ- ụnyaahụ wee nọ n'ụbọchị tata wee na-asị ka ọ gwa ndị ọra na eze kpere ndị ọra na eze ekpere dị ka anyị si wee kwu na ọ ya ka anyị nọ na-eme n'ụbọchị taa Ah, ekene m gị akụ e wetara n'igbo ukwu ee ọ kwa ya ya na-ekwu etu a mana ihe a na ndị igbo na-eme ọ anyị ebidorọ ya ọfụọ ọ kwa ihe a ka ndị nna nna anyị na-eme eri ahụ ọ ya ka a na-eme ewee mara fa ọ ya ka a na-eme wee wepụta ihe dị iche iche ọ ya ka a na-eme wee mara ka a ga-esi wee mee akpụ ị mara ọ na-egbu mmadụ amara mgbe ogboro na ga-eme ya wee rie ya o nwere njin dị nwe emechi ndị nna fa na-eme ya nke kacha nke bụ na ọ na-adị ha mma na ihe ọbụla ha wetara dị ọ dị ha ka ọ ga-egbu fa e buru ụzọ rie egbu ụmụ ha erie ọbụna chi ụtụtụ fo ọbụna o gburọ fa ka e bido ka ọ bụrụ ihe a na-eri eri ọ ihe niile a ka e mere ọtụtụ ndị ọtụtụ nna nna ha nwụrụ ebe ha na-achọpụta ebe ha na-achọ ihe ụmụ ha ga-eri ọ taata ọtụtụ n'ime anyị sị na ndị a bụzi ndị mere alụ o site na Pita na Pọl ihe ka ha mụrụ ọ ya ka anyị na-asị na anyị chọ ka e wechighakwa ọdịnala anyị mgbe ekene m gị daarụ o mgbe nụkwa nna akụkụ gị bụ